Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online, For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline dot com or patreon dot com forward slash learn irish online. Hello! Maidin mhaith, tráthnóna maith, conas atá muid? Fáilte ar ais chuig Gaeilge Weekly, eagrán 111 an tseachtain seo. Ar dtús, b'fhéidir gur thug sibh faoi deara, you might have noticed, nach raibh aon ceol intro againn an tseachtain seo. Fós, táimid chun an an classic Gaeilge Weekly tune a úsáid, ach just beidh sé ag deireadh an seó, at the end of the show, mar an outro. Just bhí mé ag smaoineamh, níl a fhios agam, caithfidh mé rud éigin a athrú domsa! Mé fhéin, nuair a bhíonn mise ag éisteacht le podchraoltaí, ní maith liom nuair a bhíonn an iomarca ceoil agus intro ag tús an phodchraoladh, ní maith liom nuair a bhíonn duine ag labhairt ar feadh ceithre nó cúig nóiméad mar intro ar dtús agus ansin an opening credits agus an podchraoladh a thosú, go háirithe má tá tú ag iarraidh dul a chodladh Ag éisteacht leis an seó especially if you're looking to go to sleep, listening to the show music blaring it out at some point can can wake you up is féidir leis bhuel thú a dhúiseacht agus níl mé ag iarraidh é sin a dhéanamh duit so always trying to improve, change little small things here at Learn Irish Online i gcónaí ag iarraidh rudaí beaga a athrú agus a fheabhsú is dócha, anseo ar Learn Irish Online agus chomh maith leis sin ar Gaeilge Weekly. Chomh maith leis sin, tá na hoibrithe taobh amuigh, the workers are outside, na hoibrithe tógála, tá siad ag péinteáil ach tá siad ag druileáil freisin agus ag déanamh neart rudaí difriúla. Níl mé cinnte, ní raibh mé ag labhairt leo Ní dúirt mo thiarna talún aon rud liom, my landlord didn't tell me anything, ach tá siad ag péinteáil an foirgneamh agus ag déanamh beagáinín oibre amuigh ansin, so tá súil agam nach mbeidh sibh in ann aon rud a chloisteáil ach má tá, brón orm, you know tá a lán cleasanna difriúla agam, I have a lot of different tricks. ar Audacity, an bogearraí a bhíonn mé ag baint úsáid as the software that I use ionas nach mbeidh aon torann sa chúlra ach má tá rud nó dhó, brón orm, níl mórán eile gur féidir liom déanamh faoi and I don't quite feel like going out to a load of middle-aged Spanish men to tell them to shut up for half an hour, ní mhothaím really ní mhothaím go bhfuil an ceart agam chun dul amach agus rá le triúr nó ceathrar Spáinneach ina meánaois you know an féidir libh b'fhéidir a bheith ciúin nó níos ciúine ar feadh leath Or. So, how are we all doing? Conas atá muid go léir an tseachtain seo? You're listening to the Níos Simplí version of the podcast. Tá tú ag éisteacht leis an leagan níos simplí den phodchraoladh. If this is a bit too difficult for you, tá tú in ann dul go dtí an leagan i bhfad níos simplí, nó an leagan dátheangach, or the bilingual version, as it's also known, mar a ghlaoitear air chomh maith. And if you want a bit more of a challenge, maybe it could be a good idea after you finish this, go listen to the full version, is féidir leat dul agus éisteacht leis an leagan iomlán nó, nó an gnáthleagan den phodchraoladh leis an nGaeilge níos tapúla, Gaeilge beagáinín níos casta ach níl sé ródhifriúil ach níos mó ná aon rud Ní bhíonn mé ag labhairt an méid sin Béarla agus ní bhíonn mé ag tabhairt na haistriúcháin le haghaidh na focail níos deacra. This week, an tseachtain seo, tá mé ag iarraidh labhairt beagáinín faoi spórt an deireadh seachtaine. The weekend's sport, the weekend just gone by, an cúigiú lá mí Mheán Fómhair go dtí an seachtú lá mí Mheán Fómhair. De ghnáth, ní maith liom labhairt an iomarca faoi spórt, cé, cé go bhfuil mé, you know, cé go bhfuil mé i'm a fan, den spórt agus de a lán spóirt difriúil even though I am a kind of fan of sports and different sounds very American sports fan ach you know cé go mbíonn mé ag leanúint Formula One eh, soccer go pointe, snooker na laethanta seo, bíonn mé ag leanúint an snooker i bhfad níos mó agus cúpla spórt eile you know fiú beidh mé ag labhairt beagáinín ní ach beagáinín, ach beagáinín ar aon nós only a little bit, but a little bit still um later on about golf um and the Irish Open and Rory McIlroy and the win that he had agus an bua a bhí aige agus fiú le rudaí cosúil leis an golf níl mórán suim agam i ngalf Ní bhíonn mé ag féachaint ar an PGA Tour nó Liv gach seachtain, ach má tá an Ryder Cup nó an Masters ar siúl, ansin bíonn mé ag féachaint air. Agus tá mé ag tnúth go mór, má tá an seans agam, féachaint ar na Masters i gceann coicíse, looking forward if I have the chance to watch the Masters in a fortnight, but I'm just realising, tá mé díreach tar éis tabhairt faoi deara, Oh, thank God. Buíochas le Dia. I was thinking, bhí mé ag ceapadh i m'intinn, in my head, oh no, that's the same weekend as the Caceres Fleadh, which I've spoken about before and I'll be speaking about next week probably, beidh mé ag labhairt faoi an tseachtain chugainn, nó b'fhéidir i gceann dhá sheachtain, an fleadh like, ceol traidisiúnta na hÉireann an Fleadh Cheoil a bhíonn ar siúl sa Spáinn, i gCáceres, gach mí Mheán Fómhair, níl sé an deireadh seachtaine seo ach an deireadh seachtaine i ndiaidh sin, ar an 20ú lá, 21ú lá, timpeall ar an deireadh seachtaine nó timpeall ar na dátaí sin, ach buíochas le Dia tá an Ryder Cup ar siúl an deireadh seachtaine i ndiaidh sin, so neart rudaí ag teacht suas agus tá mé ag tnúth go mór le a lán rudaí i mí Mheán Fómhair. We're looking forward to a lot of things in September. Ach mar shampla, leis an Ryder Cup, beidh mé gafa leis ach seachas é sin, níl aon suim agam an chuid eile den bhliain sa ghalf seachas b'fhéidir The Open agus The Masters. So tá mé ag súil, ceapaim tá a lán daoine in Éirinn agus go háirithe a lán fear in Éirinn, especially a lot of guys or lads um, in Ireland like that, you know, kind of casual fans of a lot of different sports. So Sin cosúil liomsa. Agus bhí mé ag scríobh síos ar maidin cúpla smaoineamh maidir leis an bpodchraoladh inniu, in terms of the podcast today, a few thoughts. Agus thug mé faoi deara go raibh a lán acu bainte le spórt, so dúirt mé, you know what, tá mé chun labhairt faoi spórt inniu. Ar dtús, an rud is mó domsa an deireadh seachtaine seo maidir leis an spórt, gan dabht, bhí sé sin an chluiche idir Éire, bhí mé chun Sasana a rá ansin, idir Éire agus an Ungáir ansin ar an Satharn, nach raibh sé? Yeah, bhí sé ar siúl ar an Satharn san Aviva Stadium, nó. Is maith liomsa really Lansdowne Road a rá, I like to say Lansdowne Road in áit an Aviva, tá cuma i bhfad níos cool air, it seems a lot cooler to me, and I like calling stuff by the old name sometimes as well, is maith liom uaireanta a bheith ag glaoch ar rudaí leis an sean ainm nó an sean leagan den ainm. agus is é sin mar chluiche sách mór sa ghrúpa cáilíochta seo, in this qualifying group. Tá gach duine ag súil go gcríochnóidh an Phortaingéil ar bharr an ghrúpa, tá gach duine ag smaoiniú agus ag ceapadh go mbeidh Armenia ag críochnú ar bhun an ghrúpa, so really le haghaidh an dara áit, listen, níl fhios agat riamh cad a tharlóidh, you never know what will happen ach seans maith go mbeidh, is dócha. an Ungáir agus Éire, agus ní seans maith, táimid cheana féin san iomaíocht eadrainn féin don dara áit sin, so we're in competition with each other for that second place and whoever gets that second place, pé fhoireann a fhaigheann an dara áit sin, beidh siad ag dul nó ag leanúint ar aghaidh go dtí na playoffs agus beidh seans, le cúnamh Dé, againn, nó b'fhéidir acu, san Ungáir chun a bheith ag imirt sna playoffs. chun spás sa Chorn Domhanda an bhliain seo chugainn a fháil agus, ar ndóigh, sin an, sin an aidhm, sin an brionglóid, sin gach rud, that's the dream, that's everything, anois ceithre bliana is fiche, nó, bhuel, trí bliana is fiche ach an bhliain seo chugainn beidh sé ceithre bliana is fiche ón uair dheireanach a raibh ár foireann sacair, nó foireann sacair na bhfear ar aon nós, the men's football team qualified cáilithe le haghaidh. an Choirn Dhomhanda sa sacar, 2002, agus Japan agus Korea agus ag fáil comhscór in aghaidh an Ghearmáin agus ansin ag cailliúint in aghaidh na Spáinne agus mar sin agus Saipan roimh an roimh an chraobh before the championship or before the competition. agus sin an uair dheireanach, 2006, ní raibh muid in ann é dhéanamh, 2010, Thierry Henry agus an Hand of God, 2014, ní raibh muid go maith ar chor ar bith, we weren't good at all, 2018, chaill muid ansin in aghaidh, cén fhoireann? in aghaidh na Danmhairge, agus 2022, phew, ní chuimhním, an raibh sé sin nuair a chaill muid in aghaidh Slovakia? no, actually, bhí sé sin. B'fhéidir go raibh sé, ach freisin bhí muid sa ghrúpa leis an tSeirb agus an Phortaingéil, we were in the group with Portugal and Serbia and we weren't good at all, lost to Luxembourg and less said about that the better, so níos fearr dúinn labhairt faoi rud éigin eile. Agus bhí an cluiche seo fíorthábhachtach in aghaidh na hUngáire, you know más rud é gur chaill muid, if we lost, That would almost be the campaign over, ba bheag nár chríochnaigh an feachtas ansin agus bhí muid an-an-chóngarach leis an gcluiche a chailliúint ach buíochas le Dia, thank God, bhí muid in ann, bhuel, comhscór a fháil ar aon nós sa deireadh leis an gcúl sin le Adam Idah. And, you know, níl mé ró-ghafa leis an sacar go ginearálta, not too kind of into football or soccer, whatever you want to call it, overall. Bhí mé roimhe seo. Agus bhí suim agam, you know, Learpholl, Liverpool agus em an Premier League agus gach rud eile ach níl 's agam, just an chaoi atá an Premier League imithe agus chomh maith le sin, as well as that, níl 's agam, níos mó agus mise ag éirí níos sine agus níos sine, níl mé ach fiche cúig, níl mé sean, I'm not old, I don't think, ní cheapaim, ach is maith liom, you know, in áit just a bheith ag féachaint ar rud éigin le, atá saghas, is dócha, bhfuil mé saghas dícheangailte wise, that I'm disconnected from, you know, cén ceangal atá agam le na daoine seo i Sasana, agus ní as Sasana iad, is as an Éigipt, nó Camarún, nó an Rúis, nó an Bhrasil, nó an Airgintín, is as tíortha difriúla timpeall an domhain iad ag imirt ansin in áit i Londain, nó i Manchain, nó Learpholl, agus tá sé like, níl aon rud agam i gcoinne, i gcoinne sin, I don't have anything against that, ach ag an am céanna, it's like, well, B'fhearr liom just dul go cluiche áitiúil anseo sa Spáinn agus dul chun féachaint ar Real Betis nó Sevilla FC nó má tá mé ar ais in Éirinn is aoibhinn liom dul go cluichí Gaillimh Aontaí, I love going to Galway United games if I'm back in Ireland or any League of Ireland game wherever I am in Ireland, pé áit a bhfuil mé in Éirinn. So, is dócha mar gheall ar sin, because of that, níl mórán suim agam sa sacar na laethanta seo mar an chuid is mó den sacar ar an teilifís bíonn sé ag baint leis an Premier League nó leis Saudi agus fiú La Liga tá sé níos cosúil leis sin, ró phroifisiúnta b'fhéidir, too professional and too much nonsense, people talk about transfers and stuff, it's like who cares, okay, is cuma faoi seo, is cuma faoi transfers you know, tá sé faoi dul agus taitneamh a bhaint as an sacar agus na scéaltaí ag baint leis, the storylines, fiú cúpla seachtain ó shin you know sin rud iontach maidir le League of Ireland agus anois Shamrock Rovers agus Shelbourne agus Shelbourne ag imirt in aghaidh Linfield an All-Ireland Derby agus an stair ag baint leis sin agus an cluiche ó thaobh pholaitíochta de, the game in terms of, you know, politics, what that represents, chomh maith leis sin.

Oh here like cluiche cosúil le seo those stories is maith liom é sin ach ar an leibhéal proifisiúnta tá gach rud chomh sanitised agus chomh media trained agus oh just seafóid agus ní féidir leo tada a rá faoi aon rud they can't say anything about anything you don't see a single Premier League footballer bar a few like Salah maybe ní fheiceann tú aon imreoir ansin ag labhairt amach faoin bPalaistín, ag labhairt amach faoi cad atá ar siúl sa Meánoirthear, ag labhairt amach faoi whatever, speaking out about whatever it is until they're all told to by UEFA or fifa about one specific thing about racism or the One Love campaign nó rud éigin mar sin agus just níl mórán carachtraí le fáil ceapaim so níl mórán suim ach sa chluiche idirnáisiúnta, in the international game, ceapaim go bhfuil sé difriúil agus ceapaim nach bhfuil sacar idirnáisiúnta athraithe mórán really le fiche nó tríocha bliain anuas, I don't think international football has really changed that much in twenty, thirty years. B'fhéidir na foirne is mó, an Airgintín, an Bhrasil, an Ghearmáin, an Iodáil, b'fhéidir, ach fós just, you know, daoine as tír amháin ag bualadh le chéile uair amháin gach cúpla mí or you know lads from or girls from a certain country meeting together to play a few games kind of every few months agus is maith liom é sin is maith liom leis an rud seo le UEFA the World Cup agus European qualifiers tá tú in ann dul go San Marino agus tá tú ag imirt in aghaidh part-timers daoine nach bhfuil ina imreoirí gairmiúla ar chor ar bith agus cúpla lá i ndiaidh sin seans go bhfuil tú ag dul go go dtí an Westfalenstadion sa Ghearmáin, ceann de na staid is mó ar domhan, one of the biggest stadiums in the world, agus tá tú ag imirt in aghaidh Musiala agus Manuel Neuer agus Mats Hummels agus Florian Wirtz agus na daoine seo, literally na himreoirí is fearr ar domhan. Agus is aoibhinn liom é sin, go háirithe san Eoraip agus na scéaltaí ag baint leis agus sibhse ag éisteacht le seo, tá 'fhios agam a lán daoine ag éisteacht leis an an eagrán seo. Níl suim agaibh sa spórt, nó seans ní Éireannaigh sibh, you might not even be Irish and therefore not be interested in if Ireland are gonna qualify or not for the World Cup, they're probably not, seans maith nach bhfuil siad, spoiler! Ach sibhse ag éisteacht le seo atá, nó a bhfuil suim agaibh, Em anois beidh a fhios agaibh you know an bhfuair Éire an bua in aghaidh Armenia, tá an podchraoladh seo ag teacht amach lá i ndiaidh sin em agus le cúnamh Dé beidh muid díreach tar éis an bua a fháil ach le Éire níl a fhios agat riamh i gcónaí bíonn twists nó turns ach tá muid ag imirt beag níos fearr b'fhéidir ar an Satharn ní raibh muid ró-mhaith ach fiú ansin you know tháinig muid ar ais sa dara leath we came back against a very good team in Hungary tá na hUngáir sách láidir em agus ceapaim go bhfuil siad chun déanamh ceart go leor actually in aghaidh na Portaingéile amáireach I think they'll do alright against Portugal tomorrow again you'll know the result of that while listening to this by eh beidh a fhios agaibh cén toradh a bhí ann ansin agus sibhse ag éisteacht leis seo ach em ag tnúth go mór leis an gcluiche amáireach in Armenia le cúnamh Dé beidh muid in ann an bua a fháil agus ciallaíonn sé sin nó ciallóidh sé sin that'll mean go mbeidh sé, nó seans maith go mbeidh muid in ann é a thógáil síos go dtí an chluiche deireanach, down to the last game, in aghaidh na hUngáire arís i Budapest, against Hungary again in Budapest, agus le cúnamh Dé beidh muid in ann sroicheadh ar na playoffs, ach fós tá a lán twists and turns cinnte chun teacht. sa ghrúpa seo. Ach tá, yeah, leis an sacar idirnáisiúnta, níl sé athraithe mórán, ceapaim, agus sin rud a thaitníonn go mór liom. Agus fiú ag smaoineamh siar, cuimhní iontacha nuair a bhí mé i m'óige, arís, ceapaim go bhfuil mé fós i m'óige, ach nuair a bhí mé i mo pháiste, when, I guess, I was a child, you know, when I was ten and eight, watching games, is cuimhin liom. Ceapaim, ní chuimhním amach b'fhéidir cluiche nó dhó inar bhí muid ag imirt ar an sean Lansdowne Road, mar shampla in aghaidh San Marino 5-0, 2006. Ceapaim b'fhéidir go raibh sé sin an t-aon cluiche a chonaic mé ar an teilifís a bhí sa sean staid a bhí sa sean Lansdowne Road, the sean Lansdowne Road, try saying that five times in a row, déan iarracht é sin a rá cúig uair as a chéile. Ach seachas é sin, ag imirt i bPáirc an Chrócaigh ar feadh cúpla bliain, na cluichí in aghaidh na Fraince agus The Hand of God le Thierry, nó The Hand of Frog mar a ghlaoitear air, agus. Ba bheag nár bhuaigh muid in aghaidh na hIodálaigh chomh maith leis sin. Agus cad eile? Is cuimhin liom ag imirt in aghaidh na Bulgáire agus Montenegro sa ghrúpa sin. Ansin ag cáiliú le haghaidh 2020, 2020 nó 2012 actually, Ukraine and Poland agus na cluichí in aghaidh na Rúise agus na cluichí chomh maith leis sin in aghaidh Armenia iad féin, an feachtas sin in that campaign agus ansin 2015 agus John O'Shea in aghaidh na Gearmáine, Shane Long in aghaidh na Gearmáine agus really bhí sé sin is dócha mar an feachtas deireanach, an feachtas maith deireanach a bhí againn and everyone since then, gach ceann ó shin. Ní raibh sé go maith agus níor éirigh go maith linn ar chor ar bith, we didn't do well at all. Agus ansin ba bheag nár bhuaigh muid i Lisbon nó Faro, níl 's a'm cá raibh sé, Faro ceapaim, cúpla bliain ó shin, we almost won in Faro a couple of years ago and Ronaldo scoring the two goals at the end and yeah, just. I'd pinpoint different things in my life through Ireland games and Ireland qualification campaigns agus anois tá na Nations League so an-sásta i gcónaí bainim taitneamh as mí Mheán Fómhair, mí Dheireadh Fómhair, mí na Samhna nuair a bhíonn Éire ag imirt ansin sa qualifiers nó fiú friendlies ach níos mó na qualifiers agus na Nations League nó an Nations League anois cé, you know, na laethanta seo ní bhíonn siad ag déanamh chomh maith. mar a rinne muid deich nó cúig bliana déag ó shin, agus fiú ansin ní raibh muid ag déanamh chomh maith mar a rinne muid i rith na nóchaidí, even then we weren't doing as well as we did back in the nineties, ach sin an spórt agus ansin nuair a thagann is dócha na rudaí maithe agus na laethanta maithe sa todhchaí, le cúnamh Dé, when the good days come in the future. You enjoy them more, bíonn tú níos buíoch as and that's every team just goes through ups and downs. So le cúnamh Dé tá na brighter days ag teacht agus b'fhéidir go bhfuil siad tagtha le Heimir Hallgrímsson ach níl fhios agam fós. Seachas é sin, chonaic mé go raibh an Women's Rugby World Cup ar siúl, go raibh an Corn Domhanda nó Corn Domhanda na mBan ar siúl sa rugbaí faoi láthair. Chonaic mé like literally dhá nóiméad den chluiche ceapaim in aghaidh Nua-Shéalainn inné. Tá mise ag taifeadadh ar an Luan I'm recording on Monday agus yeah ní fhaca mé dhá nó trí nóiméad níl mé chun you know bheith anseo ag rá go bhfuil mé really ag leanúint eh corn an Corn Domhanda nó Corn Domhanda na mBan sa rugbaí níl mé ach sin rud gan dabht atá atá athraithe i m'intinn le cúpla bliain anuas. You know, ar ndóigh tá a lán caint na laethanta seo faoi spórt na mban, so women's sport and visibility and em you know, who should be covering it, even if a few games should be female pundits or and and so on or female pundits in the males game agus rudaí mar sin. Agus b'fhéidir cúpla bliain ó shin bhí mé níos mó ar an taobh of like oh níl sé seo ró-thábhachtach, is cuma, faoi seo, like, you know, is cuma má tá, mar shampla, Corn Domhanda na mBan sa Rugbaí ar RTÉ, I don't care if the Women's Rugby World Cup is on RTÉ or not, ach tá sé sin athraithe i m'intinn, cinnte. Um, I hope no one clips the, the small bit I said there about not caring, that was a quote from two years ago, you know, sin nó sin an chaoi a raibh mé ag smaoineamh dhá bhliain ó shin, ach na laethanta seo, tuigim i bhfad níos fearr anois cén fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach, I understand now why is it so important go bhfuil rudaí mar sin ar siúl, ní amháin ar an teilifís ach go bhfuil funding freisin agus go bhfuil maoiniú le haghaidh na rudaí sin, le haghaidh you know spóirt is dócha nach bhfuil chomh feiceálach, sports that aren't as visible agus spóirt nach bhfuil b'fhéidir an méid saghas, méid céanna mainstream media coverage acu, mar shampla. em na Paralympics nó Special Olympics freisin eh you know freisin is féidir leat dul go háit eile agus labhairt faoi na daoine atá páirteach agus go bhfuil níos mó minorities páirteach that there are more minorities em participating I suppose or involved sna rudaí cosúil le seo sa spórt agus sa teilifís agus sa scannán agus mar sin sea tuigim cén fáth mar you know arís má tá cailín óg agatsa in Éirinn, if you have a young girl or a young family, let's say, in Ireland, but especially with girls, go háirithe le cailíní. Má tá siad sin ag cur an teilifís ar siúl agus i gcónaí nuair atá spórt ar siúl tá na fir ag imirt agus sin é. Níl sise riamh chun rá ó, tá mise chun rugbaí a imirt nó tá mise chun camógaí a imirt. Agus go háirithe le rud éigin cosúil le rugbaí is dócha, especially with something like rugby because. you know, camogie, I don't think it's ever really been a taboo about girls playing Gaelic football or camogie, obviously it depends where you are in the country, braitheann sé cén áit a bhfuil tú, is dócha, sa tír, agus braitheann sé, you know, b'fhéidir cathain agus blah blah blah, whatever the situation, ach de ghnáth, you know, má deireann cailín, oh, oh, tá mé ag iarraidh camogie a imirt nó peil Ghaelach a imirt, in Éirinn sin rud a deireann muid, oh, go hiontach, you know, agus sin mar an gnáth rud ach uaireanta le rudaí is dócha le spóirt fiú níos fisiciúla with kind of more physical sports camogie and hurling can be or camogie and Gaelic football are pretty physical ach you know something níos níos fisiciúla like say rugbaí uaireanta tá tabú maidir le spórt na mban women's sport and playing that and arís muna bhfuil sé ar an teilifís agus muna bhfuil an t-airgead ag teacht isteach if there's not if it's not on the TV and there's not money and funding coming in for this, then girls are never going to be able to go on to play it and the benefits that come from sport, you know na leasanna a thagann ó spórt agus an maitheas a thagann ó spórt em agus go háirid daoine óga ag imirt spóirt you know sin an rud. Tá Rory McIlroy in ann an Irish Open a im a bhuachaint inné Rory McIlroy can win the Irish Open yesterday as he did mar a rinne sé sa K Club Ach níl sé sin actually tábhachtach. Cad tá tábhachtach ná an bua sin, tá sé chun inspioráid agus spreagadh a thabhairt don méid sin páistí ar fud, an fud an domhain ach go háirithe ar fud na hÉireann, throughout Ireland, chun galf a thosú nó chun leanúint ar aghaidh le galf nó fiú rud éigin eile. Fiú, is cuimhin liom i mbliana Dé Luain tar éis na Masters, nuair a bhuaigh Rory McIlroy na Masters, chuaigh mise isteach go dtí an obair, you know, chun an podchraoladh seo a dhéanamh nó chun whatever a dhéanamh le Learn Irish Online agus bhí lá iontach agam ag an obair agus bhí an méid sin spreagadh ann just fiú ag féachaint ar Rory McIlroy an oíche roimh ré agus ag féachaint like watching McIlroy the night before and seeing like What can be done, when you put in the effort and when you go for it and you don't give up, you know, nuair a leanann tú ar aghaidh agus ní stopann tú. So, you know, fiú rud éigin mar sin, tá spórt in ann daoine, daoine sine nó daoine fásta deir muid, daoine óga, a spreagadh, to motivate them and show them that they can do brilliant things, but especially young people, go háirithe daoine óga. Agus bhí mé ag labhairt faoi sin is dócha seachtain nó dhó ó shin maidir le yeah an tseachtain seo caite ceapaim maidir le muinín in Éirinn confidence in Ireland agus go bhfuil b'fhéidir an glúin seo go bhfuil beagáinín níos mó muinín agus creideamh ionainn féin belief in ourselves go bhfuilimid in ann rud éigin a dhéanamh agus go bhfuilimid in ann a bheith mar na daoine is fearr nó na himreoirí is fearr the best people or the best players at X, Y or Z the best actors na haisteoirí is fearr agus ceapaim mar gheall ar sin rudaí cosúil le mar shampla foireann na mban sa sacar, sa pheil ghaelach, sa sa rugbaí anois go bhfuil sé ar an teilifís, go bhfuil airgead ag teacht isteach dó agus leis sin. ní bhíonn mise ag féachaint really ar aon spórt na mban, níl mé chun é sin a dhiúltú, I don't deny that, I don't feel guilty about that either, ní mhothaím ciontach faoi sin ach an oiread, ach tuigim i bhfad níos fearr anois cén fáth a bhfuil sé sin tábhachtach agus go háirithe you know daoine a bhfuil just tá sé níos deacra ag ag mná, brón orm ach tá sé, tá sé níos deacra ag daoine mar shampla daoine atá gay agus daoine. daoine gorma, daoine atá mar chuid de minority agus agus domsa, tuigim i bhfad níos fearr, níl 's a'm cad a d'athraigh i mo shaol, dunno what changed, b'fhéidir just ag labhairt le níos mó daoine agus thug mé faoi deara like rudaí cosúil le pride le haghaidh daoine atá gay, rudaí cosúil le spórt na mban agus go bhfuil sé níos feiceálaí agus go bhfuil níos mó airgid ansin le haghaidh na mná, tuigim níos fearr cé chomh tábhachtach agus atá sé sin, rudaí cosúil le daoine gorma. a bheith i scannáin agus cláir na teilifíse agus tá 'fhios a'm caithfidh tú teorainn a chur ar seo, you have to put limits on this as well, it can't just be you know fifty fifty on everything, it has to be meritocracy agus mar sin de agus an aisteoir is fearr nó an an t-imreoir is fearr ag fáil an an duais nó whatever it is, the prize or the award ach fós cé chomh tábhachtach agus atá rudaí cosúil leis sin agus níl mé ag iarraidh a bheith condescending nó aon rud so tá súil agam

Níl mé ag déanamh iarracht a bheith like diúltach faoi aon rud ansin so tá brón orm más más más rud é go raibh cuma air go raibh mé ach em yeah just ceapaim go bhfuil sé sin go hiontach agus le cúnamh Dé beidh foireann na mban in ann déanamh go maith agus b'fhéidir in ann an bua a fháil ceapaim go bhfuil siad ag imirt in aghaidh na Fraince against France sa chluichí ceathrú ceannais. Níl mé cinnte, ceapaim go bhfuil sé in aghaidh na Fraince mar chaill siad ar an drochuair in aghaidh Nua Shéalainn. Ach em yeah, cad eile a bhí, bhuel actually níl mé ag críochnú ar sin. Em mar an fáth a raibh mé ag iarraidh labhairt faoi agus an fáth a raibh sé sin ar m'intinn, mar a dúirt mé nuair a bhí mé ag dul trí em ag féachaint ar an Irish Open actually inné tháinig em an rugbaí aníos. Ach ansin bhí mé ag smaoineamh, bhí mé ag féachaint ar gheansaí Nua Shéalainn, New Zealand's Jersey, agus thug mé faoi deara go raibh na blianta a bhuaigh siad, ceapaim go raibh sé ar aon nós, na blianta a bhuaigh siad an Corn Domhanda roimhe seo, so whatever, 1999, 2003, níl a fhios agam, I don't know when when they won it, ceapaim go raibh sé bainte le sin, I think it had to do with that ar aon nós. Agus ansin bhí mé ag smaoineamh, bhuel, thosaigh Corn Domhanda. Rugbaí na bhFear the males or the men's World Cup in 1987 1987 so cinnte nár thosaigh b'fhéidir an chinn le haghaidh na mná go dtí 2003 2001 thart ar an am sin agus chuaigh mé go dtí an Wikipedia page agus tá sé craiceáilte so

2009. Tá mise ag labhairt ansin faoi Thierry Henry the handball so fós bhí sé sin 2009 so thart ar an am céanna bhí an IRB fós ag rá ní World Cup é seo em agus níl a fhios agam an raibh sé yeah 1994 bhí sé sin an chéad cheann eile 1994 was the next one bhí sé sin freisin ní ní chomhaireann sé sin mar World Cup that doesn't count agus mar sin de.

By the French, like, níl a fhios agam, dochreidte, i ndáiríre. Agus bhí sé sin ar siúl i 1991 agus bhuaigh na Stáit Aontaithe, would you believe, I'm fairly sure, didn't they? final Stáit Aontaithe 19 Sasana 6. Agus ansin má fhéachann tú ar cúpla de na físeáin ansin ar YouTube ón tournament, like tá sé cosúil le a kickabout at the park, like agus níl mé ag labhairt faoin caighdeán rugbaí, I'm not speaking about the rugby standard there, ach níos mó faoi an méid daoine a bhí ann agus you know an méid spectators you know an lucht leanúna, na daoine, an lucht féachana freisin, na daoine ag féachaint ar, em, so arís dochreidte agus cé chomh iontach. an dul chun chinn atá déanta ag spórt na mban the improvement in the progress of women's sport i'm sure someone who knows a lot more about it could tell me if there's still a long way to go there probably is ach yeah dochreidte cé chomh tapaidh agus athraíonn an domhan agus athraíonn rudaí and thankfully that's an example of something that's changed for good

em so bhuaigh eh Rory McIlroy sa playoff ansin bhí mise imithe actually ag imirt beagáinín snúcair eh le cara éigin I was out playing a bit of snooker with a friend so I missed actually all of it except I got back for the last playoff hole eh bhí mé ar ais sa teach just by chance trí thimpiste, is dócha, sa teach chun féachaint ar an bpoll deireanach sa play-off agus yeah, bliain dochreidte do McIlroy, Masters a bhuachaint, anois an Irish Open agus anois beidh an seans aige chun an clean sweep, well ní an clean sweep ach you know just bliain iontach bliain foirfe beagnach a chríochnú leis an Ryder Cup i Nua Eabhrac. Ceapaim go bhfuil sé i Nua Eabhrac i gceann coicíse. Tá sé sna Stáit Aontaithe ar aon nós agus i gcónaí, is cuma má tá suim agat i galf nó muna bhfuil, ach go háirithe má tá suim agat sa ghalf, tá an Ryder Cup mar ceann de na rudaí is fearr agus ceann de na himeachtaí spóirt is fearr sa féilire in the in the calendar and I love sporting events that are once every two years. Like the World Championships in athletics next week as well, sa lúthchleasaíocht beidh an Chraobh Domhanda ag tosú an tseachtain seo chugainn. Uaireanta ceithre bliana, agus bíonn sé beagáinín an iomarca gach bliain, ní mhothaíonn sé chomh tábhachtach ansin, it doesn't feel as important ach gach dara bhliain, every second year, sin an chaoi chun é a dhéanamh. So ag tnúth go mór le féachaint ar beagáinín den lúthchleasaíocht agus an Ryder Cup chomh maith, tá neart spórt ar siúl. I mí Mheán Fómhair i mbliana, ag féachaint ar an F1, sin an spórt is fearr liom freisin, bhí rás san Iodáil, in Italy ar an deireadh seachtaine a bhuaigh Max Verstappen actually, ag taispeáint arís cén fáth, domsa ar aon nós, agus ceapaim go mbeadh an chuid is mó de dhaoine ar comhaintinn leis seo, I think most people would agree with this, go bhfuil sé mar an tiománaí is láidre in F1. na laethanta seo. Bhuaigh seisean an rás san Iodáil i Monza, ceann de na tracks is fearr arís. Ceapaim go mbeadh an chuid is mó de dhaoine ar comhintinn liom leis sin chomh maith. Bhuaigh seisean agus Norris sa dara áit, Piastri sa tríú áit agus tá rás iontach anois agus troid iontach Great Battle idir Piastri agus Norris le haghaidh an chraobh le haghaidh an chraobh i mbliana, 2025, agus ní tharlaíonn sé go minic san F1 go mbíonn troid don chraobh It doesn't happen often in F1 that there's a championship fight b'fhéidir uair amháin gach cúig bliana seo an chéad cheann ó 2021 gabh mo leithscéal 2021 so Ní rás fágtha má tá saghas suim a'd i fun, this is the time of the year to start watching it and in between now and December, nine great races, ní rás iontach, bhuel, ocht rás iontach agus Las Vegas as well, Las Vegas, my least favourite race, comfortably, gan amhras an rás is measa domsa go héasca, it's utter woke nonsense, to use a famous phrase, utter woke nonsense atá ann. Ach seachas é sin, tá na rásaí eile go hiontach ar fad agus ag tnúth go mór leis sin agus le cúnamh Dé, an rud is fearr gur, gur féidir a bheith agat is dócha mar fan den Formula One, sin go bhfuil an troid fós ar siúl sa rás deireanach, that the race is still on and the fight for the championship is still on going into the last race. So le cúnamh Dé beidh sé sin againn i mbliana. And that's it, I don't want to bore you guys or harp on for too long, níl mé ag iarraidh leanúint ar aghaidh agus just a bheith ag cur leadrán oraibh ar feadh an iomarca ama. Big, big thank you, go raibh míle, míle maith agaibh as a bheith ag éisteacht agus as a bheith ag tacú leis an bpodchraoladh. Labhróidh mé libh arís i gceann cúpla, bhuel, i gceann seachtain amháin, níl muid ag tógáil sos, we're not taking a break. Beidh muid ar ais an tseachtain seo chugainn, ag tnúth go mór